tutu ị gbagote na ya bụ ọnọdụ a na-ekwu okwu ya a ga-enwegodo ife ịtọ ịnọ ise isii asaa a agụrụ i melụ obodo fụrụ anya tutu ekwube okwu ị bịa na kano a na-eme mmechi afọ bụ nke anyị bido kemgbe afọ 2013 wee rue tata o nwere onye na-abụ anụrụ afa ya ndị mmadụ amata na oge akara aka erue wee na-enye ya bụ aka nyegide ya bụ aka wee si n'ebe a nọ wee baa na mba be nna maka na a sị na ome mma meruo ụlọ obodo anụ maka ya tata ka m ji nnọọ nwayọ wee kpọta ya bụ oke enyi high chief odogwu Anọ m. mee ka igbo bụ igbo mata ya bụ dike mụ na ya nọ sọ ụmụaka na-akpọ high chief alphonsus ubaneche wee mara onye ọsụmenyi afịa gịnị ka a na-ata azụ I'm into series of business. Anọ into real estate, anọ into oil and gas, anọ into steel merchant. enego m anya fụ na ndị i meelụ ọgọ a ga-agụba one ghara ibe ya abịa na ndị ajadu ị na-achụ arịrị abịa na ụmụaka ụwa na-esiri ike ị na-achụ arịrị abịazie n'ihe gbasara igbo ị na-ebuli ya n'isi mgberu n'aka kemgbe m ga-eji wee fụ gị wee nọkọtakwazie nụkwazie rị na o nwere obodo dị n'ime ala Igbo maka na ị sị na ị na-ekpu okpu mmee n'isi gị were gafee briji Ọnịcha i ruo briji Ọnịcha tụkwasị okpu mmee n'isi anyị ekwelụ mana e si ebe a wee kpọọ gị oku kedu obodo akpọrọ gị maka ana m anụ Ezinifite amarọ m kedu obodo akpọrọ akpọ Ezinifite obodo ọma kingdom dị n'ime Nnewi South Local Gọọmenti Anambra steeti n'iru akwụkwọ niile dị iche iche na-afụ ebe ekpubere okpu emere nke nwanne m na-ene anya ma oyooyo nwaanyị ọma gị kwụrụ n'azụ biko onye kpubere gị okpu a maka enere m anya m fụ na ihe a abụrọ egwu ụmụaka na-egwu ndị ọgọdọ siri ike n'ukwu ọ igwe S.A. Obika eze ọha nke abụọ n'Ezinifite Ancient Kingdom Nnewi South Local Gọọmenti eze ọra nke ịbụọ ọ bụrụkwa na kano a nọ ama m n'ọdụ nwa bụ patrons of the patron ada adọ ya adọ bụrụ ikenga ndị igbo niile ọ bụrọ sọ n'ugwu awụsa maka na omume gị ihe ọma ị na-eme agafego briji mbọsị a na-eme ife a enere m anya fụ na ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ nọgasị ebe anwa na-ene anya m na-anụkwa odenigbo ama m odenigbo ka ọ- kedu maka ọka ka m na-aghọtachi ka ọ ga-echi mkpọ Odenigbo of Ezinifite Ancient Kingdom. Mgbe o kpuwere m okpu na-alọ sị m na ọ bụrọ sọsọ Odenigbo of Ezinifite Ancient Kingdom na ọ Odenigbo ndị Igbo. ụnụ a na-anụ ife a na-ekwu odenigbo ndị igbo maka ada ama ama ihe a bụ echichi echiri echi odenigbo ndị Igbo onye ọgwụ bụ ife echiri gị n'ezinifite ee igwe kpuru okpu sị odenigbo of- nke izizi na ezinifite a sị na ọ na-emecha n'ama eburu naba n'obi onye ọgwụ Ekpu- ekpuru okpu na fọst nke ụbọchị izizi oke ekpubere okpu na mbọsị nke mbụ n'ọnwa jenụwarị 1 jenụwarị ọ dị sekọnd ọ bụ ọfala ebunatazie igwe n'obi igwe ozi ọfala wee bulazie enere m anya ihe m fụrụ ebe a nwatụrụ m n'ọnụ esi ọ dị ndị mmadụ sef ọ bụrụ na esi ndị mmadụ ya afụ spes mana asị m na ka m ghara ịdọkasị ndị mmadụ because of somehow insekuriti na-adịba na be anyị otu mgbe tutu ihe mụ ofu ya n'ụzọ bụ na na ọ dịrị ebe echiri m echichi odenigbo isi onye ọbụla bete na ọ ka mma mme- mmechazie a ma na-anụzi ya ebe dị iche iche ebe dị iche iche a bụ ebe anyị batara taa Ọ ife ọ bụ maka na ihe ọbụla gara n'ikuku agabaghị ebe Aga- niile ọ bụ. onye ị na-afụ kpu okpu mmee bụ onye a na-akpọ gịnị odenigbo nke mbụ na ala igbo dum gbaa gburugburu ebe ọ bụ na ị bụ onye echichi bụ onye echichi echikwara echichi maka ịtago ọjị taa ọkpa ife kwụrụ akwa na-agbazi gị gharị ịnọdụgo n'echichi tutu echichi nke abịa ofu onye na-asị ịchọ ịbụ odenigbo ihe eji bụ odenigbo ọ bụrụ na ịbụ odenigbo gị weta n'ife eji eme n'odenigbo ka mara ma ọ ga-ekwekwa mee so emechago m ihe nji bụ odenigbo onye ihe fọziri m skọlaship bụ ebe ọbụla onye si na eri onye eri eri ọsọrọ n'ụkwụ odenigbo abụghị na anyị ala ịbịa kano today onwe kọmuniti nọ kano ọ ya abụ nje na esi na m enwe frend onwe kọmuniti ya abụ nje kịta efuo m maka mma akpọ ikenga ha nwee n'obodo a mkpọ ikenga nwee n'obodo a sị m lara onwe ha ma efu efu n'ala igbo igbo ndị nwe m unu ejigo ntị unu wee na-anụ ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya agaghị amalụ ma ego eriri eri ikenga anyị fụrụ ebe a tata patrons of the patron ịbịa n'ife bụ afịa dịka o si wee kwu na mmalite ndị ji eziokwu azụ afịa elebega igwe eji alụ ụlọ rọd nwanne m iwere ya kwụba ụlọ ọ bụrọ ndị a na-emecha ụlọ etikpọ ee biko ikenga ekerekwa m gị Ee, iwe ewena gị na ndọba gị dọbata maka na o riri m ife inwetenwu gị ekpere m n'isi gị bụ chineke nke usuu niile nke ndị agha ya dobe gị ogologo ndụ na arụ isi ike ọ dịbụ mbụ chọ gị mma na nya gabakwuzie n'iru hmm. chọrọ gị mma gaba ọnọkọtasị m okoro ka nze oge ọbụla ịkpụ ikenga n'ọnụ oge ọbụla ịkpụ ụbaneche n'ọnụ gịnị ka ọ na-emekarịcha agwa ogbenye ihe eji bụrụ ọzọ sị ka ya ka ha hmm. nke anyị kpata ego nke anyị nwee mmụọ oriri ha ọ dị iche iche so onye si na na na-akpọ ụbaneche onye emewu ihe o mere onye spendi ego spendi o spendi o nwere ike ọ hara ụra one year so ọ bụghị ihe a- ịghọtago a na-eke eke enye nwoke enye nwaanyị onye chi bụ ikenga chọ izo ijele chọ izo odenigbo chọ izo patron patron afọ ebuka ya bupụta ego ni spendi ya Ọ gịnị gara gwa gị ebe a? ihe afa ị magwa na eruru na mmechi afọ ikenga wee pụta tụpụta ụkwụ egwu nke a ebido n'afọ 2013 ka nke a ebido n'ebe na nke wukwe na-ewu ụfọdụ niile na kịtaa 2023 na amara na onwego ndị gbabara egwu a bụ ikenga nọ ebe a taa igbo mụrụ nze mụọ ọzọ dike bụ dike amụọ odogwu ya bụrụ odogwu ka ọfịa dị ka enwe amara ya ngwa gwazi igbo bụ igbo igbo bụ igbo ana m ekele ụnụ wee na-asị ụnụ ihe ahụ fere injini onye awụsa akpọ fere injini ọ chineke ka ihe niile dị n'aka onye kere ụbọchị sọnde o nwee obi aṅụrị onye kere ụbọchị satọde o nwee obi aṅụrị ọ chineke na-eme ihe niile hard work is the key of every success ihe a bụ a name built many many years ago na-akwụ ụgwọ so ọrụ m arụrụ many years ago bido kwụba ụgwọ ihe na-asị na ọ gwọrọ ọgwụ o nwere ihe o mere but o nweghị ihe o mere na ihe o mere many many years ago na-akwụta ụgwọ ya. oge onye ọbụla na-abịa nwa tọ nwa nwa atọta ibe ya. wee na-asị igbo ha jide ka ha ji na kano a na kano bụ nnukwu obodo onye bịara kano ya akpata ego maka ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye si n'osimiri gbara aka mmiri laa na ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ ekpere m bụ na onye nwago ndị Igbo batara kano a ọ na-adị ka anyị batara n'osimiri anyị aha gba aka mmiri wee laa n'afa Jizọs amen em, okoro ikenga nwoke ọma nke dị ka ndị fulani mba u- nsogbu adịrọ ọ fulani Em, nsogbu adị n'ọzọ na iru hait nọ ya bụ ihe dị iche
onye onye nwere gị nwere mmadụ Ya, ya, ọ- igbo na-atọ ụtọ bụ onye mara asụsụ igbo ị na-asụkwanụ igbo na-aghọta igbo Ọ ya. ọ na-atọ ụtọ ọ ya, ọ-